Хьэтӏохъущокъуэ Къазий и цӏэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иригъэжьа проектыр техыну къыпыдощэ. Нобэ дыздэщыӏэр Куэцэхэ я унагъуэрщ. Ноби зи гугъу тщӏыну тхыгъэр Журт Биберд и Адэ лъапсэжь жыхуиӏэ ӏуэтэжырщ. Мэ, нэтыныр къыщедгъажьэ, сыт щыгъуи хабзэ тхуэхъуауэ ӏуэтэжыр зытеухуар кӏэщӏу къыдэплъхэм къагурыӏуэн хуэдэу зыгуэрым къытхуиӏуатэ хабзэщ. Ауэ щыхъукӏи, Журт Биберд и ӏуэтэжыр зытеухуар кӏэщӏу хэт къытхуиӏуэтэн? Сэ жысӏэнум ар. Хъыбарыр зытеухуар зауэ зэманым цӏыхубзым и лӏыр яукӏауэ къыӏэрохьэ. хъыбар. Аращи, абы теухуауэ я унэ ныкъуэщӏыр къигъанэу, и къуэ цӏыкӏур къыздищтэу, и дыщымкӏэ кӏуэжынууэ унафэ ещӏ. Абыкӏэ нэхъ щӏалэ нэхъ щыпӏа щыхъунщ, жери ауэдууэ тогушхуэ. Я хьэблэхэри къелъэӏуа занщӏэу ауэдууэ Унафэ умыщӏыуэ хэт и къуищ яукӏауэ жаӏэ, ауэ абыхэми я гугъэ хахыжтэкъым ахэр къызэрыкӏуэжынури. Зэ умыпӏащӏэ жаӏэуи къелъэӏуащ я гъунэгъухэр, ауэ цӏыхубзыр тегушхуати, ауэдууэ сыкӏуэжынущ жери, щӏалэ цӏыкӏури къыздищтууэ кӏуэжу абыкӏэ Иужь ихьа шыгуитӏкӏэ къакӏуэри, а щыгъынхэр зэщӏакъуэри яшэжащ, я дыщымкӏэ хамэ къуажэмкӏэ щӏалэ цӏыкӏур яшэри кӏуэжа. Зы зэмани дэкӏауэ щӏалэ цӏыкӏур къыщӏэцӏыпхъуэжри къэкӏуэжа. Ядэжь и лъапсэм. Арати, куэд дэмыкӏыу къыкӏэлъысхэри яшэжа. Ауэдэу щэрэ плӏэрэ къэкӏуэжа щӏалэ цӏыкӏур къафӏыщӏэцӏыпхъуэжурэ. Гъунэгъу лӏыжь яӏэт, ӏейуэ фӏыуэ илъэгъуауэ лӏыжьым дадэкӏэ еджэуи, Уа, дадэ, сомыгъэшэж, уа, дадэ, мыгъуэ. Ди лъапсэм дыщыпсэун сыхуейщ, жиӏэурэ дашыжти, лӏыжьым ӏейуэ и гу къеуэт ар. Арати, лӏыжьри зэрыхъукӏэ и гур ныкъуэуэ, жэщкӏэ мыжейуэ егупсысу, зыгуэркӏэ, дауэ мыгъуэ, сабийри и анэм къуитынукъым, и адэм и унэ лъапсэм щытпӏыжамэ, щыпсэужамэ нэхъыфӏ хъунт, жиӏэурэ егупсысурэ, зы пщэдджыжь гуэрым Хьэ цӏыкӏу яӏэти, а хьэ цӏыкӏум ешэкӏауэ и гъусэуэ нэху къекӏа я гъунэгъу цӏыхубзым къилъэгъуащ ар. Хьэблэ зыхуэсри щӏалэ цӏыкӏури къамыгъэушуэ, хьэм зигъэхъейуэ моуэ щӏалэ цӏыкӏури къызэщыури гуфӏэжуэ а лӏыжь я гъунэгъур къилъагъури занщӏэу жэри зридза ӏэплӏэхэр хуищӏууэ. Хъыбари яригъэщӏащ янэр лӏы зэрыдэкӏуэжар. Я и лъапсэмкӏэ, и адэм и лъапсэм щыпсэуну хуейуэ къызэрыкӏуэжа лӏыжьым жриӏэри, ауэдууэ лӏыжьми и къуэ хэкӏуэдати, и нысэ икӏыжат, бын яӏэтэӏыми, лӏыжьми зэгъусэу дыпсэунщ, зы щхьэр умыгузавэ, жери ауэдууэ зыгурыӏуахэ.
Къинащ щӏалэ цӏыкӏур. Апхуэдизу и гур зыхуэпабгъэ и адэ лъапсэжьым къигъэзэжа дауэ имыщӏами.
И гур хуэпабгъэр, жыдоӏэ, и гур зэрыхуэпабгъэр кърибгурыӏуэну. Сабийт ари, япэ дыдэ щыдашым щыгъуэ. Тхьэм ещӏэ абы и нэгу къыщӏыхьар зы махуэщӏ гуэрым хэту къыщыхъуу. Ядэӏэпыкъуурэ хьэпшыпхэри ирилъхьурэ дэкӏащ абы япэу щыдашым. Ауэ зэи, тӏои, щэи, нэхъыбэри къыщӏэпхъуэжащ ар. И унэ къекӏуэлӏэжу къыкӏэлъыкӏуурэ е и анэ, е и анэм и дэлъхухэр къакӏуэрэ гъуэгыу залымыгъэкӏэ, а щӏалэ цӏыкӏур щыдашыжкӏэ абы иӏа щытыкӏэм укъыщеджэм дей, тобэ ярэби, уи гум лъыпсрэ къегъэткӏу. Сысумыгъакӏуэ, дадэ, сыдомыгъэш, дадэ, хамэ къуажэ сыхуейкъым, жиӏэу. Сэ абы сыщылӏэнущ, жиӏэу. А мыгъуэр зэрыпигъэувэращ абы уи гур пызыгъэхупэр. Икӏи илъэсипщӏ и ныбжьуращ абы, уэ утогупсыс. Афӏэкӏа ныбжь зимыӏэ сабийр ахуэдэу кӏэщӏу адэ лъэпсэжьым епха хьэ хъуа хьэ щыт апхуэдэу. Уей, дауэ мыхъуми, лъапсэм къыщалъхуащи, фӏыуэ мыхъуми, Ухуей ухуэмейми уи гур абыкӏэ йоӏэ, жыхуэпӏэщ. Йоӏэ, нтӏэ, и нэгу ӏэджи къыщӏэувэж хъунщ а щӏалэ цӏыкӏум. Абы ӏуэху дахэ унагъуэм щекӏуэкӏа щыдэкӏахэр. Мыкӏэ я хьэблэми топсэлъыхь, а хьэблэр хамэ ямыщӏэу щӏалэ цӏыкӏур къыщыкӏуэжхэм де занщӏэу къызэрызэхуэсыр. Аращи, а къомыр игу илъмэ, щӏалэ цӏыкӏуми а здашар хамэ къуажэу, хамэ хьэблэу къилъытурат. Икӏи зэрыхъукӏэ. И адэжь и лъапсэ щыпсэужыну, я хьэблэм дэсыжыну ауэдууэ а цӏыкӏум игу илъурат. Тогушхуэри щыпсэуну къокӏуэжыпэ. Иджы и ныбжьыкӏэ а щыдашыжым щыгъуэ илъэсипщӏ и ныбжьщ жиӏэу ауэдэу хэтщ. Мы гъэмахуэм бжьыхьэ щӏыӏэр кӏуащ, жи. Мы гъэмахуэм щӏалэ цӏыкӏум фӏыуэ зричат щхьэпэлъагэ хъуаткӏи. Зы илъэсщ дэкӏар зэрыдэкӏрэ. Икӏи а зы илъэсым и кӏуэцӏкӏэ и анэри дэкӏуэжыну хунэсащ. Щӏалэ цӏыкӏури хамэ къуажэ пхуэмыкӏуар хамэр адэ пхуищӏыну къыщӏэкӏынтэкъым дари. Аращи, иӏэ хьэпшып тӏэкӏур, и щыгъын тӏэкӏур къишэжри, ахуэдэ унафэ и щхьэм хуищӏыжыфри, къэкӏуэжри къыдэтӏысхьэжащ ар. Икӏи зы шэч къытепхьэкъым абы и щхьэ зэрипӏыжынумкӏэ, зэрызыхимыгъэкӏуэдэнумкӏэ.
Арам, а зэрыжысӏащи, а гъунэгъу лӏыжьри ӏейуэ фӏыуэ щӏалэ цӏыкӏур къилъэгъуауэ ауэдэу щытти, дадэ жиӏэти, лӏыжьми ӏейуэ игу хуэмыгъуэт а щӏалэ цӏыкӏуми. Дауэ мыхъуми, нартыху хэссащ. Пкӏэунэми пхуислъхьэжащ. Абы ар щынэмыщӏа, сэ хэссам дрикъуну, дэ тӏур вакъэри пхуезгъэдыну, щыгъынри пхуезгъэдыну зы щхьэи умыгузавэ, жери лӏыжьым ауэдэу къыщытригъэгушхуэм, щӏалэр кӏуэж къэкӏуэжыху игу нэхъ етауэ я унэ лъапсэмкӏэ. Мис а иджыпсту зи гугъу пщӏа теплъэгъуэмкӏэ Адыгэр зеиншэ щапӏыж унэ зэрыхуэмыныкъуэр къегъэлъагъуэ. Ауэ къэралым ищӏа нэужькӏэ, цӏыхум игу къокӏ, еттынщ, нэхъ щытыншынущ, нэхъ зыхуей щыхуэзэнущ, жыӏэу. Ауэ мы щӏалэ цӏыкӏур а хьэблэм зыхуей щыхуэмызэну зы щӏыпӏэ деи гурыщхъуэ щытщӏыфкъым. Ауэдизкӏэ а сабийм я гур къетащ псоми, Мысхьуд псом хуэмыдэу, ауэ адрейхэри плъагъурэ зы кӏий макъ а лъапсэм къиӏукӏыу зэрызыхахыу хьэблэр къызыхуос.
Пэжым. Цӏыхубз умыкӏуэж, ущӏегъуэжынщ, жиӏэу къыжезыӏар а щӏалэ цӏыкӏум и анэр щыдэкӏым щыгъуэ, ар я гъунэгъути, жи, ар япэ дыдэу къэст, жи. А лӏыжьыр зэзэмызэ а унэри кӏэлъыплъу ауэдэу щытурат. Хьэцӏыкӏу яӏэти, хьэцӏыкӏури дишри и дей ишат, жи, ауэ шхэху фӏэкӏа дэстэкъым. Нтӏэ къигъэзэжти, жи, пщӏантӏэм дэст, жи,

Мысхьуд, адыгэ псалъэжь щыӏэщ, гъунэгъуфӏыр къуэшыфӏитӏ и уасэщ, жи. А лӏыжьыр а щӏалэ цӏыкӏум дежкӏэ икӏи адэщ, икӏи адэшхуэщ, икӏи ани хуохъу.
Занщӏэу лӏыжьми жриӏащ Мысхьудым, псом яшхыр иригъэшхыну, нетӏэ зэрыжысӏащи, нкӏи ипӏыну, нкӏи и щыгъынкӏи и вакъэхэри хуригъэдыну я гъунэгъу лӏым и цӏэри жеӏэри.
Цей, цей зыщэжым и цейр къищэхунущ. Нтӏэ. Ар Фатимат дей яхьынурэ ирагъэдын, ди хьэтыр къилъагъунщ, жиӏауэ. Фатимат иджыри щыгъуазэкъым ахэм ягъэпс ӏуэхухэм, ауэ хьэтыр зэрилъагъунур, ар зыщӏэкӏуэнур, гущӏэгъу зэрыхуищӏэнур езыми и фӏэщ мэхъу, щӏалэ цӏыкӏум икӏи и фӏэщ ещӏ. Къыжреӏэ, уэ узеиншэкъым, жи, уэ, уэ зыхуей ухуэзэнущ. Дэ ди нэӏэ птетынущ, жыӏэу къокӏ, ар къыжриӏэхэм. Нтӏэ. Хъыбарыр, унагъуэр тӏысри зэдеджэри, уигури къызыфӏигъанэу ауэдэщ, мо ущеджэм дей тӏэкӏу укъызытеувыӏурэ. Фызэхъуэпса зыгуэру къыхэкӏа? Сызэхъуэпсар мис ар япэ дыдэу жыхуэсӏэращи, а гъунэгъухэр къызэрызэхуэсыр зэамкӏэ. Гъунэгъухэм я зэхущытыкӏэр.
Нтӏэ. Я зэхущытыкӏэр, къызэрызыхуэсыр, занщӏэу щӏалэ цӏыкӏур лей къытрагъэхьэнутэкъым, ауэ и анэм и лъэныкъуэкӏэ къикӏа шыгухухэм исхэм дауэ ппэрыуэн жаӏэти, щӏалэ цӏыкӏур дашыжт.
Къэзылъхуам ящӏэ-тӏэ и нэхъыфӏыр? Ауэ щыхъукӏэ, гъунэгъухэр дапщэрэ къэмыкӏуэжами, къызыхуэст занщӏэу. Псори къызыхуэсуэ занщӏэу зыгурыӏуэу ауэдууэ, ну, урехъуэпсэнуэ ауэдууэ щытщ. Дэтхэнэ зы ӏуэтэжми ущеджэм дей ухуейми ухуэмейми уэ езым узыхэпсэукӏ зэманым хуэпхьын щӏыбодзэ. Абы щыгъуэм щыӏа зэхущытыкӏэр, гумэщӏагъэр, цӏыхугъэ, цӏыхухэм яку дэлъар, зиӏысыр зихуэдэр абдей къыхощри, плъэмыкӏыу абы урегъэхъуапсэ пщӏэрэ, нобэрей гъащӏэми къыхуэпхьыну иужь уохьэ, зыбогъапщэри, Мопщыгъуэм щыӏар нобэ зэрыщымыӏыжыр хэт и дежкӏи гурыӏуэгъуэщ. Ауэ, къызэрыщӏэкӏымкӏэ, апхуэдэ зэхущытыкӏэ уи яку дэлъу, зым адрейм и гур хуэмыгъуу, зым адрейм зыщӏигъакъуэу къекӏуэкӏын папщӏэ, цӏыхур гугъу ехьу псэун хуей си гугъэщ, ара? Сыт абы щхьэкӏэ узыхуейр? Абы щыгъуэм ар щыӏа иджы щыӏыжкъым, ауэ щыхъукӏэ абы щыгъуэм щыӏа гуэрэ нобэ щыӏыжкъым. Зыгуэр щыӏыжкъым, Ауэ хьэблэщ, ӏуэху диӏэмэ зезыхьэр хьэблэращ. Зыгуэр щхьа ущӏэпхъуэну, зыгуэр ухуэныкъуэмэ, уздэжэр гъунэгъуращ. Щымыӏэжу жысӏэнкъым. Ауэ пэжщ уи жыӏэкӏэм арэзы сытохъуэ, зыгуэр щыӏэжкъым. А щымыӏэж зыгуэрыр, щымыӏэжыр сыту пӏэрэ иджы, щымыӏэжри сыту пӏэрэ? Хьэӏэ, щымыӏэжым теухуауэ Сымыщӏауэ, сэ ди хьэблэр къэсщтэнщи, щӏы зратауэ къэтӏысахэм схиубыдащи, ипэ къежьахэм теухуа къыщӏэкӏын щхьэкӏэ къытӏысхьэри зэрыхъунури, хьэблэр зэрытӏыгъын, хьэблэр зэрызыхэсын, хьэблэр зэрызыдэгушхуэн, зым и ӏуэхур адрейм зэрыдэтхын,

Зыми ӏуэху зыкъытымытыр да аращ, ауэ жытӏэр къыддаӏыгъщ, нэхъыжьыӏуи дэсщ абы, нэхъыщӏэ цӏыкӏухэми ди жьэ къыжьэдэкӏыр тӏу ямыщӏу. Сэ си гугъэмкӏэ ӏэджи хэкӏуэдыкӏащ, пэж дыдэу жыпӏащ, ауэ дэ ди хьэблэм ауэдэ къыщекӏуэкӏыркъым. Ди гъунэгъум нысэ къишати, сэ си куэбжэр зыӏухауэ, хьэгъуэлӏыгъуэ унагъуэр зымыцӏыхур ди дей я гугъэу къыщыуву апхуэдэу ди ӏуэхуу дэтха. Ди закъуэкъым адкӏэ ди гъунэгъум и анэ лӏати, Алыхьыр зыщӏэныр абы пщӏэрэ щхьэу гъунэгъум хуащӏар пхужыӏэнукъым, апхуэдэ лъагъуныгъэ дэ ди хьэблэм къыщокӏуэкӏ жысӏэуращ. Псори кӏуэдыжауэ схужыӏэнукъым, фӏы тӏэкӏуи къэнащ, а фӏы тӏэкӏур ди хьэблэм хэлъу къызолъытэ си щхьэкӏэ. Сызэгупсысри, Заремэ, фи насыпщ, фи насыпщ, Ауэ сэ си гугъар мы ӏуэтэжым сыщеджэм, цӏыхухэр псори зызышэлӏэжыр, псори зыхуэду зы лъэхъэнэ гугъу ехьу, ямыӏэныгъэри гурыӏуэгъуэщ, зауэм кӏуауэ зи цӏыхухъу къэкӏуэжа хьэблэм зыри дэсӏым, лӏыжьым фӏэкӏа цӏыхухъу зыри зэрыдэмысри ӏуэтэжым къыхощ. Зэхуэдэ гуауэм цӏыхур зэришэлӏауэ мис мыпхуэдэу зэригъэӏыгъ къысфӏэщӏу ауэду ӏуэтэжым седжа. Цӏыхур нобэ щӏызэкӏэщӏэкӏуэтам и щхьэусыгъуэр яӏэмрэ ялъэкӏымрэ нэгъуэщӏымрэ тӏэкӏу нэхъыбэ хъуати, я ӏуэхури нэхъ зыхуэщӏа хъуа, апхуэдэуи зыхуэгушхуэ зыхуэгуапэу щытыжкъым жысӏэу, ауэду сегупсысу нобэр къыздэсым сыкъекӏуэкӏти, иджы уэ жыпӏэм нэмыщӏ зыгуэру срегъэгупсыс. Къызэрыщӏэкӏымкӏэ, цӏыхур имыӏэныгъэраӏым зызышалӏэр, нэмыщӏ зыгуэрэ зызышалӏэр. Абы щыгъуэм имыӏэныгъэм зэришэлӏагъэнри хэлъщ. Имыӏэныгъэм къыдэкӏуэу иджыри нэмыщӏ зыгуэрэм зэришэлӏагъэнри хэлъщ. Ауэ нобэ цӏыхур зызышалӏэр нэхъыжьхэм яубзыхуа ӏуэхугъуэрщ. Мис ар жозгъэӏэнущ, аращ сэ жысӏами, къикӏыу жысӏыну сызыхуеяр. А нэхъыжьым дей къикӏыр а къыкӏэлъыкӏуэ абы яужь къит щӏэблэм зыхалъхьурэ къогъуэгурыкӏуэ дэ ди хьэблэр ауэду. Щапхъэ бгъэлъагъуэм псори елъыта хущхъуэфӏыщ.
Аращ зым жиӏэр етӏуанэм, цӏыхубзи ирехъу, цӏыхухъуи ирехъу, хьэуэ хэлъкъым хьэблэм. Жаӏамэ, зым и жьэм къыжьэдэкӏа адрейм ищӏэу уэду дызыхэтщ дэ ди хьэблэр. Щыӏэщ тхьэ, мис сэ Шэджэм пхъуращи. Игъащӏэм уэду дыкъэгъуэгурыкӏуащ, ауэ нэхъыжьхэр дунейм ехыжри, къэна зыри зэрылъагъужӏым, зы цӏыхуи зыкӏэлъыкӏуэжӏым, ауэдизу фӏыуэ зэрылъагъуу щыта хьэблэр зэрылъагъужӏым. Мокӏэ, мокӏэ Шэджэмкӏэ. Нтӏэ. Абы теухуауэ абыхэм еплъытмэ. Сыт щӏызэрымылъагъужыр зэрыну? Мис а жыхуэпӏа мылъкур куэду яӏэ хъуащ. Псом япэ абы тызолъхьэ сэ а мылъкулей яӏэ хъуа. Зэрызэкӏэлъымыкӏуэжри а мылъкум тызолъхьэ. Нало Заур
къыгурымыӏуэнкӏэ шэч хуэпщӏыну е нэщӏысауэ мыгупсысэнкӏэ шэч хуэпщӏыну ауэдэ цӏыхуӏым. Абы жиӏащ фэри зыхэфхагъэнщ. Цӏыхум и ныбэ из пщӏы хъунукъым, цӏыхум и ныбэ из зэрыхъуу делэ хъун щӏедзэ, жиӏащ.
Ныбэ изыгъэм къыщиуф. Ныбэ изыгъэм, е лъы иджыпсту кхъузанэ щхьэкӏэ гъунэгъум лъэӏуакӏуэ екӏуэкӏ щыӏэжкъым. А имыӏэныгъэ жыпӏащи, абы икӏи гугъыӏари хэзгъэщыну сыхуейщи, ущимыӏэм дей зиӏэм дей уокӏуэри къыбоӏых. Хы псоми зыгуэр ямыӏэу щытщ абы, зым имыӏэм адрейр къыӏихыныр мыемыкӏуу щытщ абдей. Иджы зым и унэм нэхъ адрейм и унэр чырбышкӏэ нэхъ лъагэу щытын хуейщ. Зым и куэбжэм хэлъ тхыпхъэм нэхъ адрейм ейр нэхъ дахэу щытын хуей. Тӏэкӏу мис а зэпеуэныгъэр мылъкум гъащӏэм къыхишащи, зыхущӏэплъыр нэхъыбэщ.

Дадэ и гупсысэкӏэри а зэман нэхъ щамыгъуэт, тыкуэным укӏуэмэ, узыхуейр щӏэмылъу щыщытам къэхъуа гупсысэкӏэщ. Арсен ещӏэ, укӏуэмэ сытри зэрыбгъуэтынур иджы. Атӏэ, Арсен, Алыхьым къарит, дэ дыӏэбэмэ ауэдэ сом диӏэтэкъым, сто рублей зарплатэкӏэ тщӏащ дэ унэр.
Лъэхъэнэм гупсысэкӏэри къегъэхъу лъапӏэм. Нтӏэ, аращ, Тхьэ. Абыкӏи цӏыхур бгъэкъуаншэ хъунукъым. Ауэ дэ гупсысэкӏэ Фӏы дыдэщ, жыхуиӏэ. нэхъыбэ ягъуэтыху нэхъ зыхуей хуэзэу фӏы дыдэ, ауэ хуабагъэр хэмыкӏыныр дэ тхузэфӏэкӏын хуейщ. Нтӏэ, а цӏыхубзыр щыдэкӏыжым щыгъуэ а Мэржынэтыр щӏалэ цӏыкӏур къищтауэ и дыщым щыкӏуэжым щыгъуэ, Зы псалъэ къыхегъэщ абы, Я гъунэгъу цӏыхубз, уемыпӏэщӏэкӏами зи ягъэ, а жыӏэкӏэм еплъыт, Уемыпӏэщӏэкӏами зи ягъэ кӏынтэкъым, къыжреӏэ. Мэпӏаскӏуэ.
Ар зэрымыарэзыр абы а Мажинэт ищӏэр къызэрехьэлъэкӏым къыхощ. Езы Биберд ӏуэтэжыр зытхами къыхегъэщ, Мажинэт къыщашам зрахьэлӏауэ щытар а цӏыхубзраткӏи. Иджы абы Къыдгурыӏуэн хуейщ, япэ абы ирахьэлӏауэ щыщытакӏэ, а цӏыхубзым щыдэкӏыжым щыгъуэ а унагъуэмкӏэ ехь. А цӏыхубзыр езыри Мажинэт дей къэкӏуэрейуэ щӏыщытар, мор щрахьэлӏакӏэ, и бын пэлъытэ хъуат, и унагъуэ щыщ хуэдэу хъуат. Зэгъунэгъу къудей мыхъуу, зэблагъэ хъуат абы щхьэкӏи. Абы йобакъуэ иджы Мажинэт жери а къохьэлъэкӏ ар зэрыкӏуэжым куэд. Хьэблэм ар щӏафӏэмыфӏыным и щхьэусыгъуэ куэд хэлъщ. Мис а и къуищри яукӏащ а цӏыхубзми, итӏани маплъэ. Мыдрей быни имыӏэу, кӏуэ хэкӏуэдащ уи щхьэгъусэр, жыӏэу тхылъи къыхуэкӏуауэ. Ауэ итӏани ар и фӏэщ ищӏыну хуэмейуэ пэплъэхэри щыӏэщ. Мис абыхэм еплъыту щытмэ, Мэржынэт тӏэкӏу. Тӏэкӏу епӏэщӏэкӏат. Цӏыхубз псынщӏэщ.
Ма ӏуэтэжыр зытхами, Мэржынэт, мо тӏэкӏу шэч хуигъэщӏу пщӏэрэ, игъэкъуаншэу? Ауэдэ гупсысэ щӏэлъущ къызэригъэлъагъуэр а цӏыхубзым ищӏар. Ауэ, уи щхьэ еплъыту щытмэ, ӏуэхур нэмыщӏ зыгуэру хъууи къыщӏэкӏын бгъэкъуаншэ хъуну пӏэрэт? Мис ауэдэу зи бын къэзыщтэжу унэр ныкъуэщӏ къыхэзгъэщыну сыхуейт. И щхьэгъусэр зауэм зэрыхэкӏуэдам теухуауэ хъыбар къыпӏэрыхьа. Уэ упӏын хуейуэ зы щӏалэ уиӏэщ, зы сабий уиӏэщ. Дыщым сыкӏуэжмэ, абы нэхъ зыхуей щыхуэзэнщ, жызори сокӏуэж, жери ипэ дыдэм дей къыщыхегъэщ. Зыгуэркӏэ бгъэкъуаншэ хъуну пӏэрэ цӏыхубзыр? Ар щэху цӏыкӏуу щӏыжеӏэр сыт, зэхэпх къудейуэ жеӏэ, жи. Езы дыдэм и фӏэщ хъужкъым, ар зэ пэжу ищӏу. Мыхъумыщӏагъэ гуэр а илэжьым зэрыхэлъыр къыгуроӏуэ абы. Е къыгурыӏуэу щытми, мо гъунэгъухэм мес къехъурджэуа пэтрэ итӏанэми къэувыӏакъым, пэжщ. Ар бгъэкъуаншэну? Уанэщ, мис, абы и ныбжьу а тхыгъэм къыхэщ сабийм и ныбжь бын уиӏэщ зэрыжаӏэу. Зыхэпщӏыкӏынущ, дауикӏи.
Гузэвэну, угузэвэнущ. Сыткӏэ спӏын зыри симыгъусэу, унэр ныкъуэщӏу спӏынурэ ухуей ухуэмейми абы уегупсысынущ. Адрей лъэныкъуэкӏэ уоплъри, Ну, зэ къэкӏуэнщ уи хьэблэр, тӏо къэкӏуэнщ, сэ сщӏэрэ. Абы абы иужькӏэ сыкӏуэжым нэхъ сабийм е шхынкӏэ, е унэкӏэ зыхуей хуэзэнщ, жиӏэу. Ауэдущ. Ауэ сабийм ауэдизкӏэ и гу щыхэщӏкӏэ, сеплъынщ, схузэфӏэкӏыу унэм зыгуэр схузэфӏэкӏыу сыкъыдэнэнщ, нэхъ ин хъумэ, е дыщымкӏэ сыкӏуэжынщ, е сыкъыдэнэнщ, жиӏэу тӏэкӏуи егупсысагъэнщ. Нтӏэ, и гу ауэдэу хэзгъэщӏыфынутэкъым сэ, например. Маржинэт хуэмыдэ хьэблэм зыри дэс, хьэблэ къэгъэна. Нтӏэ, псори арат. А лъэхъэнэм къэралым абы хуэмыдэ зыри исакъым. Уи быным жиӏар щхьа, уи быным жиӏар пщӏащ уэ? Жыӏэт, Сабинэ.
Москвам дыдэсати, ди унэ лъапсэ сигу къэкӏат. Мамэрэ папэрэ селъэӏуат, нанэрэ дадэрэ и лъапсэм дывгъэкӏуэж, мамэрэ папэрэ нтӏэ хъунщ жиӏати. дыкъэкӏуэжащ. Зэ жыӏэгъуэкӏэ, дауи, ахэр уэ къыпхуэкӏуэжакъым, ауэ жыпӏурэ жыпӏурэ.
Да. Хъыджэбзым пэтхункӏэ ядэжь и лъапсэкӏэ къекъужащ а хъыджэбзыгур. Абы теухуауэ зы щапхъэ, гъащӏэм къыщыхъуауэ сэ сщӏэуэ къэсхьынщи. Мис мыбы хэт Маржинэтым ещхьу, цӏыхубзым и щхьэгъусэр дунейм ехыжат, пасэу щӏалэ цӏыкӏуитӏ къыхуэнати, бейт и дыщыр. Сыкӏуэжмэ, мы тӏур нэхъ тыншу щыспӏыфынущ, нэхъ зыхуей дыхуэзэнущ, жери хамэ къуажэт езыри, ишэжри кӏуэжащ. Щӏалэ цӏыкӏухэр къэхъуурэ, моуэ къэжэпхъауэ, цӏыкӏу дыдэу ишэжахэр къэжэпхъауэ хьэблэ сабийм джэгуну къахыхьэ щыхъуам, зы щӏымахуэ махуэ, чын ягъэвуурэ, мо цӏыкӏуитӏыр ятекӏуэт псоми. Модрейхэр къэгубжьри, Фэ фы хамэ къуажэщ, ауэ фыздэдгъэджэгунукъым, фыкъытхэмыхьэ, къыжраӏэ. Сабийт, итӏани хамэмрэ, сысей хамэ жыӏэу зыхагъэкӏыфт. Мыдкӏэ лъэпкъ зейм ар зэхахыжри, нэхъыжьхэр зэхуэсащ, унафэ ящӏащ, Къытхуэгъэдаӏуэмэ, жытӏэм къытхутегъахуэмэ, модэу ди сабийм хамэ къыжраӏуэ хэхэсу, зыщӏыпӏэ къыщремыхъу, къитшэлӏэжынщ, жари, Кърашэлӏэжыфащ дауэ хъуми. Модкӏэ дыщри зэрыжысӏауэ бейти, зы илъэс шхын и гъусэу унагъуэр къашэжри, я лъапсэм къыдагъэтӏысхьэжащ. Уи хэку хэхэс ущыхъуж, жаӏэ. Итӏанэми, зы къуажэ икӏар мыдрей къуажэ кӏуауэ щытмэ, ар къуажэм щымыщ зыгуэр хуэдэу цӏыхур йоплъэ. Хамэ къуажэ къэгъани, хьэблэ узыдалъхуам унэ лъапсэ къэпщэхурэ, укъуажапщэу къуажэкӏэм уӏэпхъуэмэ, тӏэкӏу ухамэщ. Гу лъыпта ӏэмал зэриӏэкӏэ, зэкъуэшхэр зэгъунэгъуу лъапсэр яухуэну, къащэхуну яужь итщ. Зэпэӏэщӏэ замыщӏыну ӏэмал иӏыххэу жыжьэ ӏукӏынукъым. Уэ сыт жыжьэ ущӏыӏумыкӏар, Аслъэн? Хьэ уӏумыкӏа уэ жыжьэ? Сэ бжесӏэнщи, япэ дыдэу къэтлъыхъуат унэ нэхъ хьэзыру къэтщэхуну, гугъу зедмыгъэхьу, занщӏэу щӏауэ къэтщэхунщ жытӏэри, къэтлъыхъуат

Удэкӏыжынууэ тӏэкӏу къыптехьэлъэу апхуэдэу щытти, мы щӏапӏэри Алыхьым и шыкуркӏэ зыхуэхъури. Гъунэгъухэр зыми зыхуэхъури.
Ӏейуэ дотынш, мамэ папэ ди гъунэгъущи, зы щхьэи дыгузавэкъым, сабийхэр дэкӏам хьэблэм дэтщ, лэжьыгъэ ӏуэху теухуами сытми дыдэкӏыу, дыкъыдыхьэж зыуи дгъэтщӏрэ, мыра жытӏэмэ абыкӏэ зэрехыфыныр, абдей зэрыщӏэсыр, ну, дауэ мыхъуми ди гур гъэтӏылъауэ хьэблэм къыдэднуэ дыдокӏыф.
Нтӏэ, мыр хьэблэм къыщыкӏуэжам жраӏа? Фэ лъэкӏыныгъэ хъарзынэ фиӏэщ. Хьэ Мэзкуукӏэ фыдэмысарэ, мы стрелкэмкӏэ унэ лъапсэ яӏэт, абыкӏэ фыщымыпсэу. Мыдей унэ фщӏыуэ хьэ фыкъэкӏуэжыну къыхэфха, жаӏати, мыбы жиӏаращ, ар зэи си гум схуигъэхунукъым. Сэ зыри нэгъуэщӏ схуейкъым, мыдей унищ ди зэхуакуращи,

Мадинэ хумеям, ар мыбыкӏэ къримыгъэплъэкӏыну хуэ хузэфӏэкӏынут, Мадинэ и дыщыр Мэзкуу дэсу арат унэ лъапсэ абыкӏэ щаӏэти, абыкӏэ щыпсэуфыну яӏэт абы. Зыфӏэкӏ яӏэт, ауэ, Сэ сызыхуейр си адэ си анэ здэщыӏэмкӏэщ, жиӏати, уэ узыхуейм сэри сыхуейщ, жери, мы хъыджэбз цӏыкӏурат абы щыгъуэ яӏэр, мыр тепыӏэххэтэкъым, нанэ-дадэ я псэти, Абы и фӏыгъэщ.
Абы и фӏыгъэщи, Мадинэ ар диӏыгъа Мадинэ и фӏыщӏэ схуэгъэкӏуэдынукъым, Мадинэ ар димыӏыгъамэ, цӏыхубзым тхузыфӏэкӏыр фощӏэж. Дэтхэнэ зы цӏыхубзым и щхьэгъусэр къигъэдэӏуэфыну сэ къызолъытэ. Ар абы къигъэдэӏуэфынут, узгъэкӏуэжынукъым, мыбыкӏэ ди ӏуэхур хъарзынэ, ахъшэшхуэ къыдолэжь, ди лэжьыгъэр тэмэм жиӏауэ. Фӏыгъуэр Алыхьым къыхуищӏэ, къришэлӏэжащ, къэкӏуэжащ. Псори сэ мыр си бынщи жыпӏи схуэхьыжынукъым, аращ фӏыщӏэр зейуэ сэ къэслъытэр. Мы цӏыкӏухэр зейщи абы жыпӏи схуэхьыххэнукъым. Псори зи фӏыщӏэр сэ Мадинэу къызолъытэ. Иджы пэжщ ар. Нэхъыщӏэм деупщӏынти, уэ дауэ къыпщыхъурэ уи адэм и лъапсэр?
Сэ папэ и лъапсэр фӏыуэ солъагъу.
Урысыбзэм тетауэ адыгэбзэм къытрашэж сабийщи, къытемынауэ къытрашэжри гуфӏэгъуэщ. Бэ, Алыхьым и фӏыщӏэщ ар иджы. Фӏэфӏщ.
Хуейщ ищӏэну. къищӏэну аращ. Москвакӏэ дыщыӏати, ищӏаӏэм абыкӏэ щеджати, ауэ иджы фӏы ӏейуэ къещтэ икӏи, нэхъ къыгурыӏуэ хъуащ.
Хъыджэбз цӏыкӏухэм мы ӏуэтэжым фыщедаӏуэм зыхэфщӏа гуэр фи гум сыт щыщӏа, сытым фегупсысрэт, А фызэдаӏуэр фи нэгу къыщӏэфыхьурэ? Хьэжсуф цӏыкӏу сэ зыкӏэ къызгурыӏуэти, жыӏэт. Ара си гугъэщ уэри уи ӏуэхур зэрыщытар, пэж дыдэу. Мы къалэм сыдэсыну сыхуейти.
Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ псори зыхуэхъуа, сызэрыхуейм хуэдэу.
Ин ирехъу, цӏыкӏу ирехъу, шэч къытримыхьэжу быдапӏэ иӏэну хуейщ. Нтӏэ. Игурэ и щхьэрэ зытелъыну хуейщ. Зыщыщыр ищӏ, зыгуэрым зэрыщыщыр ищӏэну хэти хуейщ.
Уэ-щэ? Сэрэ Сэлимрэ плаванием докӏуэ. Ди тренерыр и цӏэр Амин Хажимаров. Абы адыгэбзэкӏэ фӏэкӏа зыри дигъэпсалъэкъым.
Ар сыту пӏэрэ Аращи, къызыщӏихыр?
Мэзкуу фыдаубыду фщагъэгъупщэ пэта адыгэбзэр фӏы дыдэу мыбдеж къыщывощӏэж. Мис ари плъагъурэ адэ лъапсэм и хъерщ. Нетӏэ жыхуэсӏар дэтхэнэри зыгуэрым щыщыну хуейщ жыхуэсӏар. Ауэдэу фыкъэнатэмэ, фи бзэр фымыщӏэжу урысыбзэм фыкъытенатэмэ, зызыхубжэнур дауэт къызэрыпщӏэнур? Сыадыгэщ жыпӏэнущи, бзэр пщӏэкъым. Сыурысщ жыпӏэнущи, уащыщкъым, икӏи узыхабжэнукъым игъащӏэкӏэ. Аращи, нтӏэ, дауэдэ щӏэныгъэ уимыӏэми, я бзэм дауэдэу фӏыуэ ущымыгъуазэми, ар ӏейуэраӏым. Дэри тщымыщ зыхэтбжыфынукъым. Щытщ ар ауэду гъащӏэм абы зытриблагъэу. Аращи, насыпышхуэщ фядэ-фянэр фэ фи фӏэфӏым зыкъыдащӏу къэкӏуэжауэм дей. Ядэжь лъапсэри пэжыжьэкъым, ар икӏи фэркӏэ мис мыр адэжь лъапсэнущи. Фи гури мыбы щыӏынущ, фи псэри мыбы щыӏынущ. Сэри зы хамэ къуажэщ сыщыпсэур, сыщалъхуа къуажэраӏыми, сыкӏуэжу а къуажэм пэгъунэгъу сыщыхъум дей. Сэ сыщхьэпэлъагэкъым езыр. Ин схъуауэ сщохъу. Пэж дыдэщ, пэж дыдэщ. Жьыр нэхъ къабзэщ. Да. Нэхъ, нэхъыфӏу дызошей, нэхъыфӏу собауэ. Зыкъызэӏуех си гум. Си адэжь и лъапсэ сокӏуэлӏэжри, щытщ ауэдуи, дэтхэнэ зы адыгэ цӏыхури абы текӏыну Тхьэм жимыӏэкӏэ. Цӏыхум и лъым хэту къалъху къыщӏэкӏынщ ар. Хэтщ.
Хэт щымыхъу мо зи гугъу тщӏэрэ Хьэжсуф цӏыкӏум илъэсипщӏ хъуура? Етӏысылӏэу зыми мор уи адэжь лъапсэщ фӏыуэ лъагъу, мыбы уимыкӏым нэхъыфӏщ, абы зыми жриӏакъым. Итӏанэми мыбы икӏа куэд мыбыкӏэ къэплъэжыххэ. Абы сыт? И щхьэ щӏихауэрэ? Нэмыщӏылъ щӏэтурэ?
Къэмыплъэжуракъым, къэплъапӏэ ямыӏэура? Нетӏэ, а сабийр щапӏыж унэ хуэныкъуэтэкъым ахэр щыжысӏэм. Занщӏэу абдеж жысӏакъым а си щхьэм къихьар. Иджыпсту ауэдэ Тхьэ лъапӏэм къыдимыткӏэ, а сабийр зеиншэ хъукӏэ уэ къапщту пӏыну ухуиткъым. Къуитынукъым къэралым ауэдэ хуитыныгъэ. Ишэнурэ мис а хамэм яхигъэхьэнущ, ар тхылъымпӏэм иритхэнущ, модэ щӏыпӏэм къитшауэ мыбы къэтшащ, зыпӏын къокъуэкӏмэ иритынущ, ауэ хьэблэм мыр дэ зыхуей хуэдгъэзэнущ, жаӏэ къудей щхьэкӏэ. Мис а Хьэжсуф, а Мысхьуд ипӏыну, хьэблэр къыкӏэлъыплъыну, ауэдэ щытыкӏэм шэч къытримыхьу зэриувам хуэдэу, иджыпсту иувэфынукъым. Итӏанэ щӏалэгъуалэрат докӏ, макӏуэ, зэпкърокӏ лэжьапӏэ къалъыхъуэ я щхьэ япӏыжын хуейщи. Щӏалэгъуалэращ нэхъыбэ хуейр. Зи псэугъуэр ахэращи.
Ари дапщэщми зэ къеплъэкӏыжынущ. Ауэ къэсынущ, зыху мис мыхэр зыхуей хуэзауэ унэ зэращӏын яӏэу къагъэзэжри, мис лъапсэ дахэр яухуауэ щопсэу. Ахэми я зыужьыныгъэр абы нэсмэ къагъэзэжынущ. Щыӏэнущ дауэ къэзымыгъэзэжын. Псом нэ нэхъ гуауэращи, щӏэныгъэшхуэ зиӏэхэм къагъэзэжынукъым. Я щӏэныгъэм пэхъун ар къыздагъэщхьэпэн лэжьапӏэ яӏэнукъыми. Мис ар ӏуэхушхуэщ. Ауэ мыбы зи щхьэ щызыпӏыжыфынур къэкӏуэжынущ а зыщыпсэуну лъапсэр зэриухуэн зэригъэпэщу щытмэ. Аращи, щӏэблэри фӏым телажьэущ зэрыдгъэсэн хуейри. Нэхъыжьым дей къыщожьэ. Нэ илъагъу, нэ ещӏэж, жеӏэ адыгэ псалъэжьым. Нтӏэ, зыщӏэупӏыкӏыр, нэхъыбэрэ зэхебгъэхращ, щӏэблэми зыхалъхьэр.
Ялъагъур ящӏэжынущ. Итӏанэ мы Журт Биберд и Лъапсэ рассказым теухуауэ жысӏэну сыхуейт. Икъусыкъужкӏэ гупсысэшхуэ зиӏэ тхыдэщ мыр. Куэд ӏейм дригъэгупсысащ. Иджы а Журт Биберд Минрэ щибгъурэ блыщӏрэ щыгъэм сэ си тхьэмадэ, абы я адэшхуэр зэкъуэшитху хъууэ зауэм щыӏа. Тхури къэкӏуэжа уӏэгъэ ятелъу, ауэ я лъэпсэжь къекӏуэлӏэжащ тхури. А Биберд накӏуэщ мис а илъэс минрэ щибгъурэ блыщӏрэ щыгъэм Сэрмакъ къуажэщ, дэ ди къуажэкӏэ накӏуэщ, абыжыми ди унагъуэ некӏуалӏэщ, нтхуей хьэщӏапӏэ накӏуэри, зэкъуэшитху зэхуишэсри Тхыдэшхуэ итхауэ щытащ. Ар сэ архивым къыщысхуэгъуэтыжакъым, ауэ яӏыжынкӏэри хъунущ. Ленин гъуэгу газетым, Кабардино-Балкарская правдам тетащ, абы тритха, тридзам теухуауэ Мэзкуукӏэ ирагъэблагъэри Красная звезда Газетым тетащ а куэдза зэкъуэшитхум я историер абы итхыжауэ. А Журт Биберд ӏей дыдэу тепсэлъыхьыну а зыщагъуэзэр хуейт абы теухуауэ ӏейуэ хуэарэзыт, и тхэкӏэкӏи, и гъэпсыкӏэкӏи, и теми, идеи, псоми. Псори уи гум щӏыхьэщ абы зэритхтэр, псоми зы акъыл гуэрхэр хэпхыу зэритхыр. Фи хамэ амкӏэ щӏы. Аращ, благъэ куэду нетӏэщ, а благъэм узыхуохъу жыхуиӏэрати, А зы ӏуэхугъуэм дызэришалӏэри, сэ сыхиубыдакъым абы, ауэ мис а нэхъыжьхэм я псалъэкӏэ, мис а ди деж къэсыжащ. Мис апхуэдэ тхакӏуэфӏ диӏэмэ, апхуэдэ тхыгъэфӏ диӏэмэ, ди лъэпкъи ӏэта хъун, лъагъуныгъи ди зэхуаку дэлъын мэлыхьым, жиӏэу щытмэ. Биберд теухуауэ нобэ дыщытепсэлъыхькӏэ нэхъ къыхэдгъэщынщи, абы итхахэм гумэщӏагъэ, Гуапагъэ зыхэмылъ, мис абы дыщеджэм щыгъуэ ди гум зыхищӏэу, къыдэхьэлъэкӏыу, ди гъын къакӏуэу деджа жывоӏэ. Мис апхуэдэу а езыр зытепсэлъыхь, езым къигъэлъагъуэ цӏыхум иӏэ гурыщӏэ дыдэр уэрам ещхьу зыхыуигъащӏэу мис ауэдэщ. Телъыджэу матхэ. Зы шэч хэлъкъым абы итхахэр унагъуэ, адыгэ унагъуэхэм илъу, щӏэблэр ирагъаджэу, нэхъыжьхэр еджэу щытмэ, Абы фӏыгъуэ къызэрыпэкӏуэнум, быным и гупсысэр фӏымкӏэ зэрытришэнум, нэхугъэмкӏэ плъэуэ зэрыригъэсэнум. Аращи, еджэн хуейщ, илъын хуейщ унагъуэхэм Биберд итхахэр.
Аращ иджы итха хъуам псоми деджэн щыту ди гур къызэфӏэнауэ щытт къеджэм джыри зэ къытхуеджэм, джыри зэ къытхуеджэм деджащ, ди гур къызэфӏэнауэ Пэж дыдэу дыхэплъу кино деплъ фӏэкӏа дымыщӏэуэ дыдеджэрти. Ауэдэу уи нэгу къыщӏегъэувэфыр иджы. Иджы Журт Биберд и тхыгъэхэм деджэну щыжыпӏа нэхъ лейр? Дащэкӏэ иджы деджэну жысӏа и тхылъ къэдгъуэтынурэ? Сэ абыхэм ягу ирихьынур бжесӏэнщ Журт Биберд и тхыгъэхэм щыщу ажэкъуэр хуабжьу ягу ирихьынур. Ажэкъуэр зы унагъуэ къэмынэу яхуэзгуэшынти езгъэджэнт. унагъуэ зэхущытыкӏэр, ӏыхьлы зэхущытыкӏэр, цӏыхумрэ мы дыкъэзыухъуреихь дунеймрэ зэрызэхущытын хуейр. Итӏанэ Гъуэгулӏ, дэтхэнэр жыпӏын итха зыкъом ауэдэщ. Укъимыгъэгумэщӏэнкӏэ, уи фӏэщ мыхъункӏэ, зэрыщытар етх, адыгэ щытыкӏэр къигъэлъагъури ара. Дэ езым зыкъыхэдгъуэтэжурэ абы дыщеджэкӏэ. Зыхыдощӏэ, зытеухуар, сэ седжэмэ зытеухуар зэрысэрар зыхызощӏэ, къызгуроӏуэ. Хэт еджэми щытынущ апхуэдэу. Апхуэдизкӏэ мо а хьэблэр зыхуэсу, жиӏэурэ жиӏэти, ди хьэблэр фӏэкӏа сщӏэтэкъымэ, ауэ ди щӏыкӏэ. Мыхэри зэуэ къызыхуос, жи хуэкӏуэ. Ди хьэблэр ауэдизкӏэ зэрыӏыгъщи, моу звонок хуейуэращ, занщӏэу псори къызыхуэсынущ. Вазэ куэду къэсщэхуащ, уэ мыуэдэ къомыщэху, дрикъунущ ӏуэху къиӏэ джэшытӏэу, мис ауэду дызэгъунэгъуу дызыхьэблэфӏщ.
Аращи, жан, адыгэ хьэблэм и щытыкӏэр кӏуэдакъым, ауэ лъэхъэнэм елъытауэ тӏэкӏу зихъуэжауэращ. Хуабагъэр дэлъщ, зэхэщӏыкӏыр дэлъщ, зыр зым игу къокӏ, зым адрейр къелъыхъуэ. Хьэблэ уэрэд диӏэщ Уэзырмэс. Нтӏэ, уэрэд Хьэдзинэ Березкова уэрэд жыӏакӏуэщи, абы. Уэрэз Хьэдзинэ жиӏэу Уэзырмэс уэ-. Хьэблэм Уэзырмэс уэрэд диӏэщ, жыпӏэ. Нтӏэ, ар дэ ди хьэблэм тхуиусы, и анэм тхуиусри, плакатышхуэ диӏэу, сыт хуэдэ зыхуэс диӏэми, ауэду дызэхуос. Къызэрыгуэкӏкъым мыхэр.
Зэщӏэкӏымкӏэ.
Еуэ, мы хьэблэм ар щахузэфӏэкӏкӏэ, мыхэр псори щызэрыӏыгъкӏэ, Тхьэм жиӏэмэ, псоми зыхуей ягъуэту зэрыжаӏэу, зыр адрейм щыгугъыу мыпсэу пэтми, итӏанэми фӏыуэ зэрылъагъуу, зэрылъыту къыщызэдекӏуэкӏыфкӏэ, мыдрейхэр къыщӏызэдемыкӏуэкӏыфыр сыт? Нэхъыжь ямыӏэура? Хьэмэрэ? Мыхэр Заур къулей пщӏы хъунукъым щыжиӏэ щытыкӏэм иту къэтӏысащ мыдрейм. Зыри ямыӏэу псори япэ дыдэ мывэ ягъэтӏылъыну къыщыщӏэдзауэ, мис абдеж зэӏыхьлы хъухэри, зэгъусэу псэун щӏадзэт, зэгъусэу зым имыӏэр адрейми имыӏэу, зыр зыхуэныкъуэм адрейри хуэныкъуэу, абы ар лъабжьэ хуэхъури, зэ зыр зым зыхищӏыкӏыурэ къежьащ. Иджы мис ауэдэу къэза нэхъыжьхэр, а нэхъыжьхэм езым ещхь къакӏэлъыкӏуэр ящӏурэ макӏуэри, Мис мы цӏыкӏухэри, мис мы цӏыкӏур къишэрэ унагъуэ хъумэ, мыри апхуэдэ дыдэу хэтыну щхьэплъэ? Псыпэр зэрыжэм псыкӏэр ирожэ жыхуиӏэм хуэдэу мэхъу. Хьэблэр мыхъумыщӏэмэ, нэхъыжьыфӏ дэмысуращ. Гъэмахуэ кӏыхьым ди бжэӏупэр жызум лъабжьэу скамейкэ щӏэтщи, Пщыхьэщхьэм къыдыхьэр дэкӏыжыну хуэмейуэ, стӏол хъурей цӏыкӏур къыдыдохри, хэт торт, хэт пирожнэ, хэт сэ лэкъум згъэжьэну сфӏэ, хэт пирожки къэт, ар къытыдоувэри пцӏы сыупсым мыбыхэм жаӏэнщ. Хьэблэ цӏыхубзыр дызэхуосри, мыбыхэм ныбжьэгъу куэд ӏей яӏэщ, къыблэжу ялъэгъуамэ, уа, мыхуэдэ щыӏэж. Цӏыхухъухэр къыдэхъуапсэу дэ. Мыхуэдэ щыӏэж, щӏалэгъуалэмбэ къадэлъыкӏуэхэр къыдэхъуапсэу дэ къыпщыхъурэ? Театр щыӏэм, концерт щыӏэм, зыкъыдох, ди упэр плъыжьу къыдолэ, уэ пщӏэгуфэи, докӏуэ. Мыуэду щыӏэщ, мыуэду щытлъэгъуащ, жаӏэу ягъэхъыбарыжу. Ар, мис ауэдэ лъагъуныгъэ дэлъщ ди хьэблэм. Пэж дыдэщ, кӏуэдыжари куэд ӏейщ, ауэ дэ тхуэдэ зэкъуэтӏакъуи щыӏэ хъунщ иджыри. Мы зэкъуэтӏакъуэу куэду Алыхьым щигъэӏар. Зы шэч къытесхьэӏым зэрыщыӏэм, ауэ а щыӏэхэр щхьэ нэхъыбэу мыхъурэ? Щхьэ псори апхуэдэу щымытрэ? Щытащэрэт апхуэдэу псори жызори аращ жысӏэр. Ар Мисраи жиӏауэ, гъущӏыӏунэ щыдузэху зэманым зэгъусэу дыкъыдэтӏысхьат а гупыр. Дыщӏэлэгъуалэу Мухьэмрат пажэри, мыр илъэс псы крушкэ къысхуэхьыт жыпӏэу щытмэ, псы крушкэр къимыхьэсыфу и ныкъуэр ирикӏутыжу. Абы лъандэрэ унэ лъапсэу дыщысщ дэ. Абы щыгъуэ псоми диӏар нетӏэ зэрыжыфӏащи, Куэдуи мащӏэми дызыхуэдурат, къулей ӏей къытхэттэм, зыри зимыӏи къытхэттэм, псори зыхуэдэу къэралым дыхуэлажьэм а сто сто двадцать рублей къыдатым ди унэ лъапсэ духуэн иужь дихьауэрати, зыгурыӏуэныгъэ ди зыхуакум щыдэлъар арауэ къыщӏэкӏынщ. Псори дызыхуэдэт, диӏэм диӏэм теухуауэ, ди мылъкукӏэ, ди лэжьыгъэкӏэ псори дызыхуэдэти, зым зыр дыкъыгурыӏуэжурэ, Зыгурыӏуэныгъэ ди зэхуакум дэлъа, лъагъуныгъэ ди зэхуакум дэлъа. Абы теухуауэ мис мы къекӏуэкӏ цӏыкӏухэм ар илъагъуу, зыхалъхьэурэ ящӏэжурауэ сэ къысщохъу, тӏэкӏуи щхьэщытхъу хуэдэу мэхъу а зэрыжытӏэмкӏэ, ауэ.
Уэ нысэ къапшэри плъагъурэ? Хьэгъуэлӏыгъуэм де мэхъуахъуэ, зыхыумыгъэзэрыхьу уахэзэрыхьыну, жари. Къыфхэзэрыхьащ. Нтӏэ. Нысэщӏэ къахыхьэм Езым и щытыкӏэ гуэр, абы ипэкӏэ унагъуэм имыӏа гуэр къыхилъхьэну, тӏэкӏу зыгуэр лъэныкъуэ егъэзыну, тӏэкӏуи закъуэну, сщӏэ мыгъуэрэ. Зыми и ӏуэху къыхэмылъыну, мис ахэр къыхэмыхьу щытмэ, аргуэпӏэр кӏуэтэнущ джыри япэкӏэ. Иджысту щыӏэхэр фэ тӏэкӏу цӏэнтхъуэрыгъуэ хъуам. Тӏэкӏу сытым, уи жагъуэ мыхъункӏэ ӏэмал иӏэкъым. Уэ зы ӏуэхугъуэ щыӏэщи, фынэхъыжь, фэ фи гупсысэр нэхъ жыжьэ нэсу къыщӏэкӏынщи, кхъа, къыдгурывгъаӏуэ. Щыӏэщ мыпхуэдэ зы жыӏэгъуэ. А псом хуэмыдэу лъэпкъым къахыхьа нысэращ ауэдэ ӏуэхугъуэкӏэ зызыхуагъазэр. Хьэблэ нысэ мыхъуу унагъуэ нысэ ирехъу ар, жаӏэу мызэ-мытӏэу зэхэсхащ. Абы къикӏыр сыт, къызэрыбгурыӏуэн хуейри дауэду, ар хьэблэ нысэ хъууэ щытмэ, абы къикӏыр
Унэ-унэкӏэ къимыкӏухьу, унагъуэм илъыр ирихрэ чэзуу унагъуэ къэс ар щиӏуатэу дэмыту. Ар ауэдущ къызэрыбгурыӏуэн хуейр? Апхуэдэу щӏыфӏ, нэ, дауи, аращ, шэч хэмылъу.
Нтӏэ, хьэблэр зэрызыгъэӏыгъыу, хьэблэр зыкӏэлъызыгъакӏуэу, а хьэблэр зыгъэгушхуэу зыхэтхэм. Абы яхэтынущ тӏэ нысэри. Дауэ хъуну, абы сыткӏэ узэреджэну? Мы иджыпсту дызэдэӏуа хьэблэ хъыбарыр мис ар къызэрыхэтыкӏэ узыншэщ. Ахэр зэхуэсурэ, сэ си гуащэ моуэдэщ, мобы и пщыпхъур моуэдэщ жаӏураӏым. Зыгуэрым тогушыӏыхь, зыгуэрхэр жаӏыжщ, Зэрогъэгушхуэ!
Сытмэ, хьэблэ нысэ зытражэӏыкӏыр? Мадинэ ежьэрэ, унэ-унэкӏэ, Си гуащэм мыр къызещӏэ, си щхьэгъусэр моуэду щытщ. Си ар ауэдэу щызыгъэтыр си гуащэращ, жиӏэурэ. Ауэдэу унэ-унэкӏэ къикӏухьмэ, ар хьэблэ нысэра, унагъуэм илъыр ихъумэкъым, ирех. Зэрыщымыту ягъэлъагъуэ, нэхъыкӏэ, нэхъ ӏей ищӏыну яужь итщ. Нысэр хъумакӏуэу щытын хуейщ, фӏыр игъэӏуу, ӏейр хуэбзыщӏу щытын хуейщ. Хуэшэчым нэс ишэчын хуейщ имыӏуату, къохъу Дауи пхуэмышэчыни. Ауэ ар пхуэмышэчыну ипэхъукӏа нэужькӏэ Дауи зэрыхуейуэ и щхьэм и унафэ ищӏыжынщ. Ауэ абы нэсыхукӏэ, унагъуэ бубам укъыщӏыхьэжу уадэшхыу уакъыхэтӏысхьэжыну уи напэм уэ тӏэ къыпхуигъэкӏун хуейкъым. Бубын щӏэбдзаӏэ уахэкӏын хуейуэра, уи щхьэр яхэпхын хуейуэра? Пхуэшэчыжӏым жыпӏэращ абы къикӏри. Ауэ уадэпсэуну уи гугъэмэ, пхъумэн хуейщ унагъуэр. Уэ уи зэранкӏэ уи гуащэм фэ ӏейр тебгъауэу, уи щхьэгъусэр цӏэ ӏей напэ ӏейкӏэ бгъэӏуу. Уи пщыпхъур е унагъуэ ихьащ, е ихьэн хуейщ, тӏум щыгъуэми, ари цӏэ ӏейкӏэ бгъэӏуну. Къуаншагъэшхуэращ, къуаншагъэшхуэра. Ауэдэ шыӏэныгъэ уимыӏэнумэ, иджыри ухуэхьэзыркъым. Унагъуэ хэсынми зэкӏэ удэкӏуэн хуейкъым.
Нтӏэ, мы Журт Биберд и ӏуэтэжым и ӏуэхукӏэ дызэджауэ къыхэтха, дигу ежэлӏа, мыхьэнэ зиӏэу къэтлъыта ӏуэхугъуэхэр къызэщӏэткъуэжу къыдывгъэбжэкӏ, кхъыӏэ. Сыт мыбы псом хуэмыдэу зыхэлъхьапхъэу, пщӏапхъэу узэрыщытыпхъэу Къыхэплъэгъукӏынкӏэ хъунур мы ӏуэтэжым. Псом япэу мыбы къыхэпшыныр. Лъапсэр зэрыпхъумэн, лъапсэр зэрумыбгынэн, уи адэ уи анэ пщӏэ зэрыхуэпщӏын, цӏыхум уазэрыхэзэгъэн, цӏыхум пщӏэ зэрыхуэпщӏын, апхуэдэу къыщӏидзу къыщохъу сэ абы. А щӏалэ цӏыкӏум и адэжь и лъапсэр зэримыбгынам куэд ӏейм урегъэгупсыс. Гукъэкӏ куэд къует абы. Щӏалэ цӏыкӏу губзыгъэт ар. Губзыгъагъэшхуэ хэлъу къыщӏэкӏащ дахуэдурэ щымытами и адэ и лъапсэжь зэрихъумэжын, и адэ и лъапсэжь зэрисыжын, цӏыхум хьэблэм зэрыхэзэгъэн. А зыхуигъэхъури, дахуэдизу къыпэщӏэмыувами, акӏэ и анэ и лъэныкъуэ и дыщ къыпэщӏэмыувами, и анэ къыпэщӏэмыувами, зыми хуэубыдакъым а цӏыкӏур. Къекӏуэлӏэжащ а лъапсэм. Мис ар псом япэ, псом япэ уи лъапсэжьыр зрисыжын. Хьэжсуф цӏыкӏу щапхъэу богъэув. Нтӏэ, Хьэжсуф ара, цӏыкӏу дэтхэнэ ар зыми дежкӏэ цӏыху, щапхъэу нтӏэ, щырырет ара, пхуэӏым. ар щапхъэу иджысту къэгъу, къэхъу щӏалэгъуалэм яӏэну сыхуейт. Я лъапсэжь пщӏэ хуащӏу, я нэхъыжь пщӏэ хуащӏу, хьэблэ здэс пщӏэ ящӏу. Кӏэщӏу жысӏэнщи, а щӏалэ цӏыкӏум хуэдэу сыхуейт иджысу щыӏэм я саулыкъур апхуэдэу къекӏуэкӏыну, абы егупсысыну. Уи адэжь и лъапсэжьрэ и гъуэгужьрэ умыбгынэ, жи псалъэжьым.
Жыфӏам пыпщэми, ара а щӏалэ а унэ лъапсэр зэрумыбгынэн, къэбгъэпэжын, Уи лъэпкъыр зэрыбгъэпэжын хьэблэр мис ауэду къэбгъэпэжу, пэжынагъыу дунейм утетууэ узэрикӏуэкӏым ауэду щытын хуейуэ. Гуапагъ, ӏэфӏагъ хьэблэми, лъэпкъми иплъхьу къыфӏ, абы нэхърэ нэхъыфӏ зыри щыӏэкъым. Гукӏи псэкӏи уахэту. Гукӏи псэкӏи уахэту. Сэ ауэдизкӏэ си гури си псэри гъэтӏылъауэ сопсэури. Мис ауэдэу дэтхэнэ зыри Алыхьым игъэпсэу.
Тхьэм жиӏэ, Тхьэм жиӏэ.
Нэхъыбэ Тхьэм ищӏ апхуэдэ зэщхьэгъусэхэр, апхуэдэ унагъуэхэр. Упсэу. Адэжь лъапсэм дытепсэлъыхьын хуей щӏэхъужар моуэ, Хьэжсуф цӏыкӏум ади зы гухэщӏ, Эдэлъа и адэ и унэ зэрыщӏаш, и пщӏантӏэ зэрыдашым къызэрыритам дыкъигъэгумэщӏащи, абыкӏэ тӏэкӏу нэхъ тесшэну сыхуейт сэ си гупсысэр. Насып хуэмей щыӏэкъым. Цӏыхубз насыпыфӏэ сыхъуарэт жиӏэу щӏэмыхъуэпс щыӏэкъым, къалъыхъуэ, хуейщ, къагъуэта я гугъэу унагъуэм икӏи йохьэ, ауэ, дауи, лъэпощхьэпо унэ дихьэну дызыӏууэхэр ди нэгу къыщӏэдгъыхьэкъым, унэ дихьэну гуращэ щытщӏам дей. А дызэрыщыгугъым ещхьу псори дахэу, дэ дызыхуэмей зыри къыхэмыхьу, псоми дэ дагъэфӏэну, дагъэтыншыну дыкъалъыхъуу ди гугъуу докӏуэ. Ауэ щытщ ауэдэу гъащӏэр. ӏэджэ гугъуехьми дыпэщӏэувэн хуей мэхъу. Ди цӏыхукӏэм димыкӏыну сыт хуэдэ гугъуехь дыпэщӏэувэн хуей мыхъуми, уцӏыхун зэрыхуейр пщымыгъупщэну, адэ-анэ бэлыхьри ятелъу дызыпӏам къытхалъхьа къущхьэ гъэсэныгъэр тхэмылъ хуэдэу зыкъэдгъэлъагъуэу абы я напэр тедмыхыну. Псом ящхьэр бын бгъуэтамэ, Абыхэм я пщӏэр зэремылъэхъшэхын, я лъэр щӏэуда зэрымыхъун, зыщӏыпӏэ хамэ зэрыщымыхъун ӏэмалыншэу унэ ихьа цӏыхубзыр абы егупсысауэ щытын хуейщ. Емыгупсысауэ, зыгуэркӏэ а псори къимылъытауэ ихьэу щытми, бын игъуэта нэужькӏэ а гупсысэр къыпкърыхьэн хуейщи, сыхуейт занщӏэу сабийр къащтэу щӏэпхъуэж нысащӏэ цӏыкӏухэр а сабий ирахьэжьам и ӏуэхур зэрыхъунум егупсысу къызытеувыӏэну. А щӏэпхъуэж псор щӏэпхъуэжын хуейуэ щыткъым я псэукӏэр. Зы мыхьэнэншэ фӏэгъэнапӏэ ящӏи унэкъутэ защӏ, сабийр зэпатхъыу щӏадзэ. Зейм къалъыхъуэ ялъэгъуну хуейщ. Модрейм ар илъ зэрищӏэжын ӏэмэпсымэ ещӏри къимыгъэкӏуэну. Сэ ахэм хуэдэ лей къызахащи, узгъэкӏуэнукъым. Сабий махэр гуитӏщхьитӏ пщӏы, сабийр тегушхуауэ гъащӏэм хэтыжкъыми, мис ахуэдэм къызэрыпакӏухьын. Акъыл зрагъэпэщыну, ахуэдэ ӏущыгъэ зыбгъэдалъхьэну, зыхалъхьэну абы елэжьыну сыхуейт цӏыхубз цӏыкӏухэр, мис уэ уи ныбжьхэр, уэ нэхъ нэхъыщӏэхэр. Арыншауэ унагъуэ быдэ диӏэнукъым, адыгэ унагъуэр арыншауэ быдэ хъунукъым. Фэ иджыпсту хъуэпсэгъуу фызэрызэрылъагъури фызэрызэрылъытэри Зыр зым зэрызыхищӏыкӏри нэӏуэ дыдэщ, ауэ абы къикӏкъым, мо нысащӏэм зэи зыри и жагъуэ мыхъуу, хьэмэ уэ гуащэм сытым щыгъуи уэ узэрыхуейм хуэдэу ӏуэхур екӏуэкӏыу. Апхуэдэ щыӏэкъым. Ауэ ахуэдэу щӏэхъуам фогупсысри, фӏэгъэнапӏэ пщӏын хуэмейуэ къыволъытэри, адэкӏэ фокӏуэри. Фи зэгурыӏуэныгъэм и лъабжьэр дауи аращ. Армыхъу, зы щӏыпӏэ дей зыпэмцӏапӏэ къэхъухункӏэ абдей фӏэбгъанэу щытмэ, унагъуэ куэд ихъуэжын хуей хъунущ цӏыхубзым.
Зэхуэгъэкӏуатэ щыӏэн хуейщ, зэгурыӏуэныгъэ уи зэхуаку дэлъын хуейщ. Псори щхьэрыгъажэ пщӏымэ, абы унагъуэ куэд къэнэнукъым, зыфӏэмыкӏуэдыжу. Зэрышэм нэхъ зэбгъэдэкӏыжыр нэхъыбэу статистикэм къегъэлъагъуэ. Ахуэдиз лей зытехьэ цӏыхубз щыӏураӏым. Щыӏэщ лей зытехьэ. Ауэ лейкӏэ узэджэ мыхъуныр лейуэ къалъытурэ щӏэпхъуэжыр нэхъыбэщ. Ягъэубзэну абыкӏэ. Абыкӏэ зыгуэр къалэжьыну, ауэ нэмысыншагъэр нэхъыбэ хъууэ, зым и гум хуилъыну пхъэшагъэр нэхъыбэ хъууращ абыкӏэ. Нтӏэ, ауэ зи гугъу пщӏа зэхущытыкӏэ ӏуэхугъуэхэм теухуауэ гъуазэщ, щапхъэщ, мис мы Журт Биберд и ӏуэтэжым хуэдэхэр, тхыгъэхэр, псом хуэмыдэу адыгэ гупсысэмрэ адыгэ гъащӏэмрэ адыгэ зэхэтыкӏэмрэ теухуа тхыгъэхэри, Къуанэшыр сыщ.
Ирелъ а тхылъхэр унагъуэм, иреджэ унагъуэхэр а тхылъым, тырырепсэлъыхьыж зыпкърырехи, мис ар ӏущыгъэ къикӏыпӏэ хъунущ.
Узахуэр сыщ дыдэщ.